faso mali cɛ n'a muso hali bi an b'an ka eh, jɛmu kan bɔlɔlɔ kunnafoni ka hakɛto ɲini aw fɛ ka d'a kan kuran ale tun y'an janfa an ka eh, studio kɔnɔna la hali bi an bɛ to an bɛ continuer n'an ka ababu ye an kun bɛ yɔrɔ min na kuran y'an janfa ka to yɔrɔ min na o tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye o de ye sariya bere mun n'a bɛ yen n'a a taalen don mun fana bɛ eh, internet fɛn fɛn bɛ baara internet ko kun kan mun bɛ kuma o kan mun bɛ kuma a minɛli n'a bilali ani a répression ta fanfɛlaw kan an bɛna kuma o de kan sisan nɔ toujours an n'an ka eh, invité bɛ ɲɔgɔn bolo Yakuba monsieur Yakuba Keyita juriste monsieur Yakuba Est-ce que sariya sariya sariya ko ta fanfɛla la cybercriminalité n t'a dɔn n bɛn'o fɔ bamanankan na cogo min na sariya ko ta fanfɛla la cybercriminalité a ko bɛ cogo di est-ce que sariya gɛlɛnw b'an bolo wa. Euh, tiɲɛni minnu bɛ kɛ an b'o wele ko cyberespace kɔnɔ euh, olu bɛ se ka ɲangi cogo di hmm, euh, hmm. binkanni minnu bɛ kɛ internet kan bɔlɔlɔ sanfɛ olu bɛ se ka ɲangi cogo di pour que mɔgɔw ka se ka dɔ bɔ a kɛwale ninnu na effectivement sariya bolo bɛ yen Loi dɔ bɛ yen ko cybercriminalité loi kɔrɔba tɛ kaso la parce que deux mille dix-neuf de a taara ale fana bɔra CEDEAO ka directive dɔ de la i b'a dɔn waati dɔw la farafin jamanaw caman bɛ sigi ka kuma ka taabolo dɔw sɔrɔ sɔrɔ bɔlɔlɔ ko ninnu na donc n'u ye bakuruba u ye bɛnkan minnu kɛ bakuruba bakuruba la u b'o bila sisan jamana bɛɛ kelen na bɛ se k'o ta k'i ta b'o kɔnɔ dɔw yɛrɛ b'o ta cogo min na ten dɔrɔn u bɛ se k'o labato u fɛ a ka c'a la fɛ bon dɔw b'a ta olu b'a modifier k'a adapter a labɛn u ka kɛwale n'u ka jamana réalité ma donc mali ye CEDEAO ta in de ta k'a a la adapter ka bɛn ni mali ka kuma dɔ e
dɔw bon n'i y'o sariya bolo in lajɛ O bɛ kuma an ye dɔw fɔ a la déjà parce que ka don mɔgɔw ka réseau informatique kɔnɔ a bɛ kuma o kan code pénal ye yɔrɔnin min fɔ bakuruba la ale b'o kelen ta o kelen bɛ ta k'o bila loi in kɔnɔ loi in bɛ tila ka précisionw di ni i donna n'i y'a ɲini ka don mɔgɔ ka réseau informatique kɔnɔ i ma se ka don o ɲangini bɛ yen a dɔw bɛ daminɛ par exemple waa bi naani ka taa bila fɔ miliyɔn duuru a ɲangini wari a dɔw bɛ par exemple o bɛ daminɛ kasoladonni yɛrɛ b'a la ka daminɛ par exemple san kelen kaso ka taa bila fɔ san duuru san mugan kasow la donc o ye a ɲini ka don mɔgɔ ka réseau kɔnɔ ani mɔgɔ min fana y'a ɲini ka don a kɔnɔ mais a sera ka don o ka ɲangini ni mɔgɔ min ma se ka don u ka ɲangini tɛ kelen ye nin bɛɛ ye mɔgɔ a bɛ minnu kunna ka tiɲɛni kɛ dɛ dɔ y'a ɲini ka don o ma se ka don o ka ɲangini bɛ yen min sera ka don o fana ka ɲangini bɛ yen dɔ wɛrɛ fana bɛ yen a sera ka don a ye tiɲɛni wɛrɛ k'a kɔnɔ o fana ka ɲangini bɛ yen donc a ɲanginiw ka girin ɲɔgɔn ye ka taa dɔɔni dɔɔni bon o b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw fana b'a kɔnɔ en tout cas an da bɛ se ka se minnu ma Kɔmi paz don ne a bɔ ne don seri mɔgɔ minnu bɛ rez kan kɔmi e ne oranz so telemani kiya minnu bɛ yen yɔrɔ psiw b'an bolo an ka fɔlɔsɔn b'u bolo an tɔgɔ n jamu b'u bolo an bɛ sigida minnu olu b'u bolo an bɛ bara min kan ka ca b' bolo parce que ko i ka se i tɛ fɛ fo i ka de fɔ u bɛ ka psi dɔ di o garante y'u bɛ psi min o de bɛ nfasɔn caman di u kan utɛ fɛ e kan dɔnkucfasɔn de bɛ wele ko don a bɔn o don a bɔnen ninnu mɔgɔ wɛrɛ ma ka se k'u la sɔrɔ u bɛ bolo ka don o kɔnɔ k'u ye ka baara kɛ n'o ye ni e ka yamaruya tɛ bɔn i b'a ye kuma dɔ sɔrɔ ladon pɛsili bɛ kuma kan mais cybercriminalité fana bɛ tila ka kuma a kan ko opérateur kan ka se k'o minɛ ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ man ka se ka don o kɔnɔ ka sɔrɔ kuma e ka e ka yamaruya tɛ donc sariyaw bɛ ɲɔgɔn dafa dɔrɔn de o yɔrɔ ninnu na ka taa bon ensuite dɔ bɛ yen a fana sariya kelen in kɔnɔ loi kelen in kɔnɔ eh, cybercriminalité in kɔnɔ an bɛ min wele ko prospection directe o ye min par exemple sa y'i ka téléphone mɛnɛ dɔrɔn i y'a ye promotion deux cent pour cent normalement ni Orange Sotelma Atel a bɛ promotion ci e ma Ko ka sɔrɔ e ye yamaruya de d'u ma ko a ye promotion ci ma aw ka message de promotion a y'a ci ma ɛ promotion bɛ deux cent pour cent a tɛ bɛɛ intéresser o an minnu ye fantan ye an mago bɛ an bɛ promotion kɔnɔ pour ka crédit ta mais faama minnu bɛ yen a b'olu déranger donc promotion yamaruya de kan ka di opérateur ma ko ɔɔn i ka message de promotion u ci ma mais ni ne t'a fɛ ni ne ko non kana ci ne ma man ka ci ne ma o fana kan ka kɛ contrat kelen in de kɔnɔ donc comme mɔgɔw tɛ contrat in kalan u kɔni b'a ci bɛɛ ma min mago b'a la min mago t'a la n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn voilà n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo an na i b'a sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn dɔrɔn an tɛ taa sɛbɛnni lajɛ voilà an kɔni bɛ baro kɛ gɛrɛndaw la an tɛ taa sɛbɛnni lajɛ dɔ fana b'a la fana an bɛ wele ko preuve électronique o ye sisan document min ni a imprimera de

Bon a ko taara kɔlɔlɔ taara caya mankan bɔra a la fo an taara tribunal la est ce que ne ye message min ci e ma tribunal bɛ se k'o message in dayɛlɛ ka baara kɛ n'o message ye wa o de ye preuve électronique ye donc fɛn o fɛn n'a bɛ ordinateur kɔnɔ ou bien n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ma labɔ fɔlɔ kɛnɛma est ce que baara bɛ se ka kɛ n'o ye donc sariyabolo in bɛ kuma o kan a b'a fɔ ko baara bɛ se ka kɛ n'o ye n'a kɔni bɛ dɔn mɔgɔ min y'a ci a n'a cira mɔgɔ min ma A cira wagati min na a cira kun min na n'a y'o sera ka dɔn ko baara bɛ se ka kɛ n'a ye donc o kɔrɔ ye papier b'i bolo tan kɔmi nin bɛ cogo min na ale ni a bɛ ordinateur kɔnɔ a bɛɛ ye kelen ye baara kan ka se ka kɛ n'a fila bɛɛ ye mali la sariya in b'o fana o fana yɔrɔ fɔ bon dɔ fana bɛ yen a b'a fɔ ko programme et application c'est comme an bɛ programme informatique ninnu programme informatique ninnu a bɛ kuma o yɔrɔ fana kan voilà olu bɛ encadrer cogo di sariya bolo bɛ olu fana encadrer bon yɔrɔ dɔ fana b'a bɛ kuma pornographie infantile jajugu voilà jajugu denmisɛnnin jajugu ni kɛwale minnu bɛ kɛ denmisɛnninw na mais i b'a ye a fɛn bakuruba caman na ni fɛn kelen na bɛɛ tun bɛ yen yanni internet ka na ka jajugu kojugu kɛ denmisɛnnin na tan o tun bɛ yen ka mɔgɔ sonya o tun bɛ yen ka bin mɔgɔ kan o tun bɛ yen ka mɔgɔ escroquer nin bɛɛ tun bɛ kɛwale bɛ an ka mara société la yanni bɔlɔlɔ ka na donc bɔlɔlɔ donna an fɛ yen dɔw y'a baara yɛlɛma bɔlɔlɔ sanfɛ ka bɔlɔlɔ k'u ka baarakɛminɛn ye o de la loi in bɔra pour que ka se k'o mɔgɔ ninnu fana kunbɛn ka sira dɔw ɲɛ sinon yanni ni bɔlɔlɔ tɛ yen u bɛ minɛ zon bɛ minɛ don o don zon bɛ minɛ ka sɔrɔ internet tɛ mali la mais sisan zon bɛ minɛ internet fana kan parce que u bɛ internet yɛrɛ kɛ baarakɛminɛn ye olu fana ka sonyakɛminɛn ye yan u ka taau jɔ sira kun'a ka kuma sɔrɔ i la jɔ ka i nɛgɛ ka wari kun u bɛ ka muru muru de la ka wari kuto gɛrɛ u bɛ misa ci ma jala kan ko karisa ko k'a ye asi dan kɛ ma sera k'a ka tile fɔoni cɛnɲɛna don y'a fɛ ka wari dɔ cɛ wɛrɛ jumɛn la dɔn e y'o wari ci ma wari b'a fɔ ko ka tile fɔoni cɛn don k'i kana wele pur que e kana tigilamɔgɔ wele k'a lajɛ ni cɛ ni cɛ dɔnku olu kɛwale ninnu o tigilamɔgɔ ye vbɔ de ye kiri minɛ wala o ye vbɔ de fɔlɔ ni ni ntɛnɛn tɛ ka na ntɛnɛnɛnti bɛ ba kɛ baarakɛmina dɔrɔn yan bɛ ɲɛna ntɛnɛnɛnti ka ntɛnɛnɛnti kɔni b'a perekaramɔgɔ ka baara nɔgɔya bolo vbɔ bɛ ɲɛna ntɛnɛnti ka ntɛnɛnti b'a ka baara nɔgɔya bolo dɔn a bɛ kɛ baarakɛminɛ se ma ti min y'a sɔrɔ ntɛnɛnɛnti de ye dɔw kɛ vbɔ in ka tun tɛ vbɔ ayi o tigi tun ye vbɔ u a ma ɲɛ sɔrɔ ka kɛ a kɛ kɛ bon sira bolo kelen fana kɔnɔ dɔ bɛ an b'o wele ko bɛna dɛsɛz euh, à caractère raciste. Par exemple, euh, euh, donc, e ka hakɛto dɔ bɛ se ka taa sigi euh, internet kan dɔrɔn facebook kan ka sin k'a fɔ fulaw y'a kɛ tan bon fula dɔ bɛ taa sigi ou bien mɔgɔ dɔ bɛ taa sigi dɔgɔnɔw y'a kɛ tan ou bien maninkaw y'a kɛ tan ou bien maraka maraka dɔ bɛ taa sigi maninkaw y'a kɛ tan donc o fɛ o phénomène minnu bɛ kɛ loi in bɛ nin bɛɛ de cadrer O la ni mɔgɔ tora ka bɔ internet kan dɔrɔn ka sin ka fɔ dɔrɔn fulaw y'a kɛ tan dɔgɔnɔw y'a kɛ tan bon a bɛ k'i kunna comme n'a sɔrɔ sariya bolo tɛ quoi sariya bolo bɛ yen ka nin bɛɛ nin bɛɛ cadrer a tigi ye min fɔ a bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ye min fɔ ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ sariya b'a nɔ minɛ o bɛ loi in kɔnɔ cybercriminalité in kɔnɔ bon an ka sariya bolo mɔgɔw u tɛ ninnu dɔn de wa Baara tɛ ka se ka kɛ n'a ye kun min na ou bien baara bɛ ka kɛ n'a ye mais gɛlɛya wɛrɛw de b'a kɔnɔ an kɔni ma lahala sɔrɔ olu la dɔ fana bɛ yen an b'o wele ko atteinte au droit d'auteur et droit voisin o ye sisan artiste ninnu olu bɛ son minnu bɔ tan dɔnkilidala dɔ ye son dɔ bɔ mɔgɔw y'a sɔn ta ka baaraw kɛ n'a ye ka don u ka tiyatiriw kɔnɔ ka don u ka filimuw kɔnɔ hali emisiyɔnw kɔnɔ san hali emisiyɔnw kɔnɔ ka don kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye sɔn in porodi a ma dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a ka sɔn na fɔlɔ a ma yamaruya di e fana e fana ka itilize a bɛ kuma nin bɛɛ kan ubiyɛn e, e ye filimu dɔ turune e ma tila filimu yɛrɛ porodikisɔn na fɔlɔ e y'a turune i bɛ k'a labɛn kuma min na i sinna ka ta ten dɔrɔn ka taa wari ɲini a la yɔrɔ wɛrɛ mɛ dɔw b'a sɛbɛn u ka emisiyɔn u kɛtɔ ka videwo Don minnu bɛ vi kɛ tan o y'a sɛbɛn ko z o kɛ in dɔrɔn misi o b'i bali sariya o b' i kisi sariya ma wa o tɛ o tɛ kisi ɲg ma i b'a caman i b'a caman ye ni mɔgɔ bɛna dɔnkili tu z o kɛ in dɔrɔn wala karisa ye fɛn dɔ dɔnkili labɛn a bɛ k'a ɲini a ka sɔrɔda sira de don e y'a ta e fana bɛ k'i ka sɔrɔda ɲini n'a ye mais e b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko ah bon ne ye nin dɔnkili min ta a droit tɛ ne bolo dɛ mais e y'a ta kɔni fo n'a y'a sɔrɔ i y'a ta n'a tigilamɔgɔ ka yamaruya ye dɛ n'a tigi ko i ma hɔn i bɛ se k'a musique ta mais i bɛ nin sɛbɛn a kɔrɔ o y'ale ka yamaruya dilen ye mais n'a ma yamaruya d'i ma i man ka ta ni e y'a ta ale bɛ se ka i wele bɔgɔ jeninen kan parce que ale m'i yamaruya k'a ta hali n'a y'a sɔrɔ e y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko i ka droit t'a kan A ko de a fɔra sariya ko de k'i kan'a ta tigilamɔgɔ ɲina ma ka sɔrɔ a ma diɲɛ ni a ye sinon ko sariya b'i nɔ minɛ o ye droit d'auteur o ye misiki ninnu ni filimu ninnu wala fɛn fɛn bɛ art domaine kɔnɔna la bon défense de la sécurité fana bɛ yen o ye par exemple ka internet utiliser ka message dɔ bila min man ka bila Comme ça latigɛ la i bɔra sɔrɔsiw ka ko dɔ kan ko dɔ kalama i y'a foto bɛ i y'a video ye a dun ma yamaruya ni e ye e tɛ sɔrɔsi ye n'i y'o publier olu bɛ se k'i incriminer ou bien i ye information dɔ sɔrɔ whatsapp groupe dɔ kan eh, olu fɛn sugu ninnu kɔmi wagati la an tun bɛ to k'a ye whatsapp groupe kan i tun b'a ye ko sɔrɔsikɛ dɔ ye a ba wele a y'a fɔ a ba ye tan nin gɛlɛya b'an kan nin gɛlɛya b'an kan bon e e t'o sɔrɔsikɛ ye a cira ba min ma e t'o ba ye e man ka se k'o video in bila ka taa mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔw y'o partager partager partager réseau kan dɔrɔn ka taa ni min y'a sɔrɔ dɔrɔn b'a ci groupe wɛrɛ kan partager kɛla b'a ta sɔrɔ a la o yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ yɛrɛ parce que o ye fɛn partager ale ale ma ci a ma ci ale ma a y'i sen don a la ale y'i sen don a la a yɛrɛ ye ka tila kuma de ka sariya o de ye sen donni a la yɛrɛ o bɛ sariya sɔsɔ min ye ka rebelle ye a bɛ ka mali drapeau lajigin k'i sen tereke a kan ni ne y'a ye n bɛ tɛmɛ a la de wa n b'a lapan ni ne y'a lapan k'a partager ni ne y'a la partager bon n'i ye o cas sugu nin ye i b'a sɔrɔ sariya bolow bɛ yen minnu bɛ o fɛn sugu ɲangi i bɛ se ka o mɔgɔ dɔ labɔ a kalama an yɛrɛ image dɔ ye a bɛ ka nin jira a tigi bɛ ka nin kɛ mali darapo la o sariya bolo de bɛ o tigilamɔgɔ nɔ minɛ mɛ e man k'o image fɛnɛ fili fili ka réseau kan pour que mɔgɔw k'a dɔn ko karisa bɛ ka nin kɛ mali darapo la e ta yɛrɛ ka jugu n'o tigi ta ye i t'a sɔrɔ ale y'a kɛ siɲɛ kelen dɔrɔn de Ale y'a kɛ dɔrɔn siɲɛ kelen a nana ye mais ale m'a ci mɔgɔ ma a sariyaden bɛ yen nin bɛɛ kama mais ale m'a ci mɔgɔ ma e min y'a image ta sisan k'a ci ci mɔgɔ ma e ka ɲangini ka jugu n'ale yɛrɛ ta ye parce que ale m'a ci mɔgɔ ma ale kɔni y'a kɛwale kɛ ale bɛ ɲangi a kɛwale jugu la parce que a ye kuma dɔ dankari jamana drapeau la mais e bɛ ɲagakari parce que e yɛrɛ de y'a ko tɔ juguya sariya bolo bɛ kuma ninnu fɛn sugu bɛɛ kan donc bakuruba la n'i ye loi in ta k'a lajɛ i b'a ye a bɛ eh, code pénal partie min bɛ kuma fraude informatique kan a b'o ta a bɛ tila ka o ci ci ci ci ka sariya bolo misɛnmisɛnnin dɔw caman bɔ a kɔnɔ ka précision di kaso la donni bɛ kɛ wagati jumɛn kɔnɔ donc wari joli kan ka sara amende na a bɛ kuma nin fɛn ninnu de kan ka taa donc a bɛ phénomène caman bɛ yen

o y'a talen de ye jamana den bɛɛ tɔgɔ la jamana den bɛɛ fana kama ni min filila a y'o nɔ minɛ a bɛ boli n t'a kalama a y'o t'a la a bɛ boli bɛɛ kan a bɛ boli bɛɛ kan n t'a kalama o t'a la o de la a bɛ fɔ ko nul ne peut ignorer la loi n'a kɔni tara o de la an bɛɛ kelenna kan ka to ka taa journal officiel la sariyaden mana ta tan a bɛ bila journal officiel de kɔnɔ bon n'a taara yen o kɔrɔ ye ko bɛɛ b'a kalama e taara sa k'a kalan o i b'a kalama i ma taa sa k'a kalan i b'a kalama e yɛrɛ ma kalan yɛrɛ dɔw yɛrɛ ma taa lɛkɔli la nka a bɛ fɔ k'u b'a kalama donc n'a ɲangini kan ka boli i kan a bɛ boli i kan o don a tɛ jateminɛ k'a fɔ yala i kalanna ou i ma kalan ou bien i b'a kalama ou bien i t'a kalama mɔgɔ si tɛna taa jɔ k'a fɔ i b'a kalama n y'a dab'a kama o mɔgɔ man ca donc n'a kɔni tara ka ban a bɛ ta jamana den bɛɛ tɔgɔ la a bɛ boli jamana den bɛɛ fana kan
vraiment monsieur Keyita an b'i fo dan tɛ foli min na an bɛ ka se an ka émission kuncɛyɔrɔ ma n b'a fɛ kumakan laban jumɛn b'i fɛ sanni ka foli laban cɛ
kumakan laban bɛ o ye ka aw yɛrɛ fo ka studio faso mali fo ka waleɲuman dɔn a ka baara la kɔmi n y'a fɔ l'autre jour cogo min na an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na de a t'i komi sariya tɛ mali la Sariya bɛ mali la fɛn caman na sariya bɛ yen nin ye fitinin dɔrɔn de ye jamana in sariyaw n'i ko i b'a ta k'a lajɛ domaine bɛɛ la sariya bɛ yen mais sariya ninnu gɛlɛyaba de bɛ u appliquer la kuma dɔw a ka ca fɛ gɛlɛya bɛ sɔrɔ a appliquer la mais sariya bɛ yen an ye damadɔ ta an m'a bɛɛ yɛrɛ fɔ parce que an ye loi minnu fɔ décretw fana bɛ tila ka na ka o fana détail di o décretw bɛ yan o décret dɔw bɛ yen dɔw bɛ circuit la u ma bɔ fɔlɔ voilà mais tuma dɔ n'o décret ninnu fana u bɛ tila ka détail wɛrɛ di ni nin kɛra nin ne kan ka kɛ ni nin ko in nana aw b'a minɛ tan sa ni loi tara sisan loi mana commencer ka appliquer daminɛ aw bɛ sɔrɔ k'a ye nin ma faamuya fili kɛra nin na nin yɔrɔ détail ma di yɔrɔ min détail ma di o détail bɛ sɔrɔ ka di décret ninnu fɛn ninnu kɔnɔ donc an bɛ se ka wele da min kɛ mɔgɔw ye o ye n'i bɛ jamana kɔni kɔnɔ i ka laɲini kan ka kɛ ka jamana sariyaw ɲini k'u dɔn bon minnu fana ka baara fana ɲɛsinnen a ma olu kan ka se ka sariya ninnu cari kan caman na mali kan bɛɛ la mɔgɔ minnu ye droit kɛ k'olu bɛ bamanankan mɛn olu kan ka se k'u cari bamanankan na kɔmi i ka nin émission ye mɔgɔ minnu ye kuma sɔrɔ eh, bɛ filakan mɛn olu kan ka se ka cari filakan na minnu bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn ainsi de suite minnu bɛ marakakan mɛn n'a sera ka cari cari o kan ninnu caman na a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ faamuyali sɔrɔ a la ka sɔrɔ olu ma taa ekɔli la ekɔli la bɔn n'a tora nin cogo in na tan a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu kalanna hali mɔgɔ minnu yɛrɛ kalanna olu bɛɛ tɛ taa ɲini dɔnku sariya kɔni bɛ ta bɛɛ tɔgɔ la a bɛ boli bɛɛ kan dɔnku an bɛ se ka weleweleda min kɔni ko la o ye ka weleweleda kɛ maliyɛn bɛɛ de ye ni sariya kɔni taara boli bɛɛ kan mɛ sariya bolo minnu bɛ taa bɔlɔlɔ sanfɛ ani bɔlɔlɔ kɛrɛfɛ ko ninnu na olu bɛ mali la a man ca kɔmi jamana dɔw ta jamana dɔw ta ka ca n'an ta ye mɛ minnu bɛ mali la n'olu sera ka labato ka ɲɛ a ka ca ala fɛ fɛn débordement caman bɛ kɛ fura bɛ sɔrɔ a la n'ala sɔnna a ma an b'i fo dan tɛ foli min na monsieur Yakuba Keyita Ɛɛ i bɛ yamaruya d'an ma wa n' n'an mago b'i la tuguni an k'i sɔrɔ an k'i lasɔrɔ basi basi foyi t'a la n'aw mago b'an na fɛn na an bɛ dɔɔnin dɔn min na n'ala jɛnna n'a ye an bɛ tɛmɛ ka dakuruya fila fɔ vraiment k'i fo k'an lamɛnbaga bɛɛ fo ka hakɛto ɲini k'u fɛ interruption tigɛtigɛli minnu yera an ka barosigi la bi a kun tɛ an yɛrɛ bolo mɔgɔ i bɛ i b'i ta la ala yɛrɛ fɛnɛ b'a ta la an bɛ foli d'aw bɛɛ ma dan tɛ foli min na an mɔgɔ min kun y'an ka invité bi bɔlɔlɔ kunnafoni na bɔlɔlɔ kunnafoni tɛmɛnen kɔ o de ye monsieur Yakuba Keyita ye juriste TIC an nana ka kuma constitution constitution ta article dɔw kan minnu bɛ tali kɛ adamadenw yɛrɛ ka données eh, données personnelles la o bɔlen an an, an da sera protection des données à caractère personnel loi minnu sariya denkisɛ minnu b'o kan an da ser'o ma fo ka taa se répression n'a ɲɔgɔnna kow ma An ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na aw k'an bɛn tarata wɛrɛ lasigi wɛrɛ senfɛ